Fáilte chuig an láithreacht ghraifice SSM seo ina ndíreofar ar na príomhphointí de MRB 2, Scileanna Cur i láthair grafach agus chun iad a threisiú. Feidhmeoidh an cur i láthair seo mar threisiú ar an bpróiseas MRB 2 i nGrafaic na Sraithe Sóisearaí. Déanfaimid iniúchadh ar na réimsí seo a leanas le linn an chur i láthair, An comhthéacs de MRB 2, Scileanna, Cur i láthair grafach. Foghlaim na mic léinn roimh an MRB, foghlaim na mic léinn le linn an MRB, agus beidh muid ag scrúdú na chéad chéimeanna eile tar éis don MRB bheith críochnaithe, agus ar deireadh ag ullmhú do chruinniú AFMÁ agus rannpháirteacht ann. Ar fud an staidéir tá roinnt íomhánna inchliceáilte a nascann le doiciméid ábhartha do Ghrafaic na Sraithe Sóisearaí. Tá scoláirí na tríú bliana ag leanúint lena n-aistear foghlama i mbliana agus críochnóidh siad an chéad timthriall iomlán den tsonraíocht ghrafach. Is féidir linn dul chun cinn na foghlama agus cineálacha éagsúla measúnaithe a fheiceáil le cúpla bliain anuas, ag tógáil suas go dtí MRB2 sa tríú bliain, mar aon le comhpháirteanna nua an tionscadail. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur próisis foghlama agus measúnaithe iad seo atá mar chuid den turas foghlama an dalta agus cé go dtarlaíonn siad ag pointe áirithe ama, déantar an fhoghlaim go leanúnach tríd aonaid foghlama a dhíríonn ar thorthaí foghlama ar leith laistigh de an tsonraíocht ghraifice. Is achoimre é an sleamhnán seo ar a bhfuil ar fáil ar an Churriculum ar líne dot ie. Clúdaíonn sé na rannpháirtíocht, na príomhdhoiciméid ar cheart eolas a bheith agat orthu agus chun tagairt a dhéanamh dóibh roimh, le linn agus tar éis an MRB 2 a chríochnú. Leo sin tá na treoirlínte le haghaidh measúnaithe rangbhunaithe, na socruithe athbhreithnithe,

Ní mór tuairisceoirí sealadacha a bhronnadh faoin 15ú Deireadh Fómhair agus ba chóir go mbeadh cruinnithe AFMÁ críochnaithe agus tuairisceoirí deiridh bronnta faoi an 2ú lá fichead Deireadh Fómhair. Imlíníonn an sleamhnán seo an dá mheasúnaithe rangbhunaithe i ngrafaic a MRB 1, Cumarsáid a dhéanamh tríd Sceitseáil agus MRB 2, Scileanna láithreachta grafaiceacha. Tá sé tábhachtach a rá nach ócáid aonair iad na MRBanna, a thógann trí seachtaine as an téarma le cur i gcrích, ach gur próiseas iad a ritheann comhthreomhar le do theagasc agus d'fhoghlaim leanúnach sa seomra ranga. Ba chóir go dtabharfadh MRB 2 deis do mhic léinn leas a bhaint as scileanna a bheith foghlamtha agus taithí acu sa seomra ranga grafaic le linn an chéad agus, nó dara bliana agus iad a fhorbairt a thuilleadh. Ba chóir do mhúinteoirí iad féin a chur ar an eolas agus tagairt leanúnach a dhéanamh do na Treoirlínte le haghaidh Measúnú Rangbhunaithe ins an nGrafaic. Luach agus ról an MRB. In aistear foghlamtha an dalta, tá ról an-tábhachtach ag an measúnaithe seomra ranga maidir le deis agus scóip a sholáthar chun an rannpháirtíocht agus a n-úinéireacht ar an bhfoghlaim a chur chun cinn. Is nóiméad é an MRB 2 ag an aistear leanúnach foghlama sin. Tabharfaidh sé deis do mhic léinn a bheith páirteach i bhfoghlaim phraicticiúil agus féin-threoraithe. agus a scileanna a leathnú agus iad a thabhairt ar aghaidh ina n-aistir foghlama. Tugann an MRB deis do thacaíocht agus aiseolas leanúnach agus baineann na scoláirí taitneamh agus gnóthachtáil amach agus iad ag glacadh páirt i bpróiseas fhoghlama an mheasúnaithe. Tugadh deis do na scoláirí a nguth agus a roghanna féin a chur in iúl agus iad críochnaithe agus ag cur i láthair a a gcuid oibre. Ní mór dúinn cuimhniú go bhfuil na MRBanna mar aon le gnéithe eile den tsonraíocht deartha timpeall ar príomhscileanna na Sraithe Sóisearaí. Is trí shonraíocht agus torthaí foghlama na Grafaice a dhéanaimid iarracht na hocht bprionsabail agus na príomhscileanna a fhorbairt. Maidir leatsa mar mhúinteoir, Déan iarracht smaoineamh ar cé acu de na scileanna a bhfuilimid ag tabhairt faoi deara do dhaltaí trí na MRBanna a éascú ach freisin agus thú ag dearadh eispiréis foghlama eile agus aonaid foghlama do do ranganna. Agus tú ag féachaint ar MRB 2 mar fhorbhreathnú, tá cheithre phríomhrud nach mór duit a choinneáil san áireamh. Beidh na mic léinn ag déanamh taighde ar réimse a bhaineann le fearainn an tionscadail SEC don bhliain sin. Cuirfidh na scoláirí píosa oibre i láthair ina n-aonar. Is í an fhuinneoig chun an measúnú rangbhunaithe a chríochnú ná trí seachtaine agus féadfaidh mic léinn a gcuid oibre a chur i láthair i raon leathan formáid. Beidh muid ag tagairt na doiciméid seo agus MRB 2 á iniúchadh againn. Pleanáil do Mheasúnuithe Rangbhunaithe a thugtar ar an doiciméad seo agus tá sé ar fáil ar shuíomh gréasáin an SSM laistigh den rannán Measúnuithe Grafaice. Imlíníonn an doiciméad breithnithe do. ranna ábhair agus do mhúinteoirí ábhair le linn phróiseas an MRB. I dtéarmaí na roinne ábhair roimh an MRB, ba chóir dóibh an fhuinneog trí seachtaine a chomhaontú, dáta an chruinnithe AFMÁ a chomhaontú freisin, agus aontú cé hé a bheidh mar éascaitheoir cruinnithe le linn an AFMÁ. Ó thaobh an mhúinteora ábhair roimh an MRB, ba chóir dóibh dul i ngleic leis an tsonraíocht ábhair trí na torthaí foghlama atá beartaithe i d'aonad foghlamtha. Ba chóir do mhúinteoirí straitéisí measúnaithe foirmitheacha a fhiosrú agus ar deireadh machnamh a dhéanamh ar eispéiréis na mic léinn le cur chuige neamhlíneach i leith torthaí foghlama. Breathnaímid anois ar bhreithnithe le linn phróiseas an MRB. Ó thaobh na Roinne ábhair de, ba chóir duit tacaíocht choláisteach a thairiscint dod chomhghleacaithe ábhair le linn an phróisis agus comhphlé, comhairle agus tacaíocht a spreagadh dá chéile. Ó thaobh an mhúinteora ábhair le linn an MRB, ba chóir do mhúinteoirí na scoláirí a threorú agus iad ag dul ar aghaidh tríd an tasc, aiseolas leanúnach a thabhairt do scoláirí agus samplaí féideartha a aithint don chruinniú AFMÁ. I gcás MRB 2, tá trí lionsa a chuireann le cruthú fianaise an dalta ar fhoghlaim agus ar ghnóthachtáil. Is iad seo. taighde agus anailís, ag fiosrú coincheapa, agus cur i láthair grafach. Déanfaimid iniúchadh níos mine ar gach ceann de na lionsaí seo sa chéad sleamhnán eile. Is é an chéad lionsa a rachaidh mic léinn i ngleic leis ná taighde agus anailís. Laistigh den lionsa seo, is iad na príomhphointí ná, scileanna, taighde ar achair sonraithe, sonraí agus faisnéis a bhailiú ó fhoinsí éagsúla, agus bailiú taighde príomhúil agus, nó taighde deisce nó tánaisteach. Ba mhaith linn a mheabhrú duit go bhfuil doiciméid ábhartha foilsithe cheana féin agus ar fáil ar ár suíomh gréasáin ag jct.ie. a d'fhéadfadh tacaíocht a thabhairt duit féin agus do mhic léinn ina gcuid oibre. Ina measc seo tá tacaíocht á thabhairt do thaighde rathúil mac léinn agus mo threoir dearaidh. Má chliceálann tú ar an íomhá sa PowerPoint seo, gheobhaidh tú suíomh gach ceann de na hacmhainní seo ar shuíomh gréasáin an JCT. Maidir leis an lionsa coincheapa á iniúchadh, is iad na príomhphointí ná na coincheapa ábhartha a bhaineann leis an bhfearainn a shainaithint agus a iniúchadh. Féadfaidh baint a bheith ag coincheapa leis an bhfearainn ina iomláine nó le gnéithe ar leith. Is féidir le mic léinn tarraingt ar eolas atá ann cheana féin. ach ba chóir dóibh tacú lena gcuid oibre le taighde chun cur lena n-eolas ar choincheapa aitheanta. Ba chóir go léireodh mic léinn fíorthuiscint ar an bhfearainn agus ba chóir dóibh smaoineamh ar an bpróiseas agus ar an bpríomheolas a bheadh ag teastáil chun a gcuid torthaí a chur in iúl go beacht. Meabhrúchán. gur féidir teacht ar fhearainn na bliana seo ar Curriculum ar líne. ie. Maidir le lionsa 3, Cuir i láthair grafach, cuirfidh gach dalta i láthair go grafach ar a bhfuil foghlamtha acu. Cuirfidh siad a gcuid oibre féin i láthair chun tuiscint phearsanta a léiriú ar an eolas agus ar na smaointe a bhaineann le fearainn an tionscadail. Spreagtar iad a aithint cén t-eolas is fearr a chuireann a gcuid oibre in iúl agus moltar do scoláirí an meán is oiriúnaí chun é a chur i láthair a roghnú. Is féidir le daltaí cur i láthair a dhéanamh i bhfoirm scríofa, i bhfoirm amhairc dhigiteach nó i bhfoirm fuaime. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, áfach, má roghnaítear an closfhoirm mar an fhormáid go gcaithfidh comhpháirt amhairc a bheith in éineacht leis. Maidir le lionsa 3, cur i láthair grafach, b'fhéidir go gcuirtheá ceist ar cén fáth nach bhfuil formáid sainmhandáidithe ann do dhaltaí lena MRB a chur i láthair. Ar cheann de phríomhaidhmeanna ghrafaice na Sraithe Sóisearaí ná gach mac léinn a chumasú chun breithiúnas a dhéanamh ar an mbealach is fearr trínar féidir leo a gcuid smaointe a léiriú, agus fágtar é seo fúthu féin. Ó thaobh guth na scoláirí dhe, tugann sé seo deis do na scoláirí a gcuid foghlama a chur in iúl i bhformáid a fheileann dóibh féin, a scileanna agus a n-eispéiris foghlama a chuireann le forbairt na bpríomhscileanna don tsraith shóisearach. cinneadh a dhéanamh ar an leibhéal gnóthachtála. Cuireann mic léinn a gcuid oibre isteach ag deireadh na fuinneoige trí seachtainí an MRB. Ansin bronnann múinteoirí tuairisceoir sealadach ar phíosaí oibre gach mic léinn bunaithe ar ghnéithe cáilíochta. Tá ceithre thuairisceoir leibhéal gnóthachtála i ngach measúnán rangbhunaithe. Is iad seo. fós le hionchais a chomhlíonadh. Ar aon dul leis na hionchais, os cionn na n-ionchas agus eisceachtúil, moltar go léifeadh an múinteoir gnéithe cáilíochta ag tosú leis an tuairisceoir is ísle, sé sin, fós le hionchais a chomhlíonadh, agus iad ag obair suas i dtreo eisceachtúil. go dtí go sroicheann siad an tuairisceoir is fearr a chuireann síos ar obair an scoláire atá á mheasúnú. Breathnóidh muid ar an bpróiseas seo sa chéad chúpla sleamhnán eile. Grafaic é seo de na gnéithe cáilíochta do MRB 2, fós le hionchais a chomhlíonadh. Is féidir leat a fheiceáil anseo breac-chuntas ar an gcuma a bheadh ar obair dalta chun an leibhéal tuairisceora seo a bhaint amach. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil trí phointe laistigh de gach leibhéal tuairisceora. Baineann siad go díreach leis na trí lionsa a mbeadh mic léinn ag plé leo. Tá pointe ag gach tuairisceoir a bhaineann le gach ceann de na lionsaí seo, taighde agus anailís, iniúchadh ar choincheapa, agus cur i láthair grafach. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, go bhfuil gnéithe cáilíochta éagsúla ag MRB1 agus ag MRB2. Mar sin, déan cinnte go bhfuil na cinn chearta á léamh agat. Is féidir leat a fheiceáil anseo conas a léarscáilíonn na trí lionsa trasna na gnéithe cáilíochta go léir, Taighde agus Anailís, Iniúchadh, Coincheapadh agus Cur i Láthair Grafaiceach. Chun tuairisceoir sealadach a bhronnadh ar phíosa oibre do dhalta, cuimhnigh tosnú ag an mbun, fós le hionchais a chomhlíonadh. Má chomhlíonann píosa oibre an scoláire na critéir seo go léir sna Gnéithe Cáilíochta do leibhéal tuairisceora, ansin bogann tú suas go dtí an chéad cheann eile. Is é an chéad chéim ná féachaint ar an gcomhlíonann sé na Gnéithe Cáilíochta don chéad leibhéal tuairisceora eile nó nach gcomhlíonann. Muna gcomhlíonann an obair aon cheann de na Gnéithe Cáilíochta don chéad leibhéal tuairisceora eile, is é an leibhéal roimhe sin an leibhéal ceart don phíosa oibre sin. Má shásaíonn an obair cuid de na Gnéithe Cáilíochta san chéad leibhéal tuairisceora eile, D'fhéadfadh go mbeadh gá le cur chuige is oiriúnaí a ghlacadh agus féadfar an soláthar a thabhairt ar aghaidh le haghaidh plé ag an gcruinniú AFMÁ. Ceadaíonn an cur chuige do mhúinteoirí an tuairisceoir is fearr a roghnú a chuireann síos ar an obair atá á mheasúnú. Cuimhnigh gur tuairisceoir sealadach é seo agus gur féidir é a athrú tar éis plé a dhéanamh ag cruinniú AFMÁ. agus cuimhnigh freisin go bhfuil gnéithe cáilíochta á gcur i bhfeidhm agat ar an obair a chuirtear isteach, ní chuig an mic léinn a bhíonn agat sa rang leat ar bhonn laethúil. Breathnóidh muid anois ar cad a tharlóidh tar éis an MRB. Ó thaobh na Roinne Ábhair de, ba chóir go mbeadh an cruinniú AFMÁ ann laistigh de mhí amháin, nó roimh a déanaí dáta atá leagtha amach i dTreoirlínte an CNCM. Ba chóir aiseolas a thabhairt do na scoláirí agus machnamh a dhéanamh ar an ábhar ar an taithí san MRB. Ó thaobh an mhúinteora ábhair de, ba cheart dóibh tuairisceoirí sealadacha a shannadh, páirt a ghlacadh san chruinniú AFMÁ, Athbhreithniú a dhéanamh ar an bhreithiúnas bunaithe ar thorthaí an chruinnithe AFMÁ agus tuairisceoirí deiridh a thuairisciú ansin. Tá sé tábhachtach a thuiscint go dtéann aiseolas éifeachtach don scoláire ar an tuairisceoir deiridh a bhronntar tar éis an chruinniú AFMÁ. Úsáidtear aiseolas ar láidreachtaí oibre na scoláirí agus ar réimsí le feabhsú chun tacú lena bhfoghlaim amach anseo. Soláthraíonn leabhrán aiseolais foirmitheach an CNCM eolas ar na treoirlínte do na MRBanna don Ghrafaic agus tugann sé tacaíocht maidir leis an bpróiseas AFMÁ agus maidir leis haiseolais foirmitheach bríoch a sholáthar do mhic léinn. Bí ar an eolas freisin go bhfuil foireann tacaíochta for fheidhmithe na Sraithe Sóisearaí nó an JCIS ag cur oiliúint ar fáil maidir leis an bpróiseas seo. Seiceáil le do thoil ar a gcuid suíomh, an JCIS, sin suíomh gréasáin le haghaidh an sonraí a fháil ar seo. Luach agus ról an AFMÁ Tá ról an-tábhachtach ag cruinnithe an AFMÁ maidir le hardán a sholáthar do mhúinteoirí chun dul i mbun plé gairmiúil agus chun comhthuiscint a fhorbairt ar cháilíocht fhoghlama na mic léinn, chomh maith le haiseolas foirmitheach bríoch a sholáthar. Ó thaobh na forbartha gairmiúla de, cuireann siad ar an chumas an mhúinteora machnamh a dhéanamh ar a gcleachtas gairmiúil agus conas is féidir teagasc agus foghlaim ina scoil a fheabhsú. Mar sin, cad a tharlaíonn tar éis an chruinniú AFMÁ? D'fhéadfadh gach múinteoir aonair athmhachnamh a dhéanamh ar na breithiúnais atá déanta acu ar an obair, na scoláirí atá bunaithe ar thorthaí an chruinnithe sin. Nuair is gá, athbhreithniú a dhéanamh ar an leibhéal gnóthachtála a bronnadh ar an obair agus athruithe cuí a dhéanamh más gá. Tarlaíonn an taifead ansin agus na torthaí a thuairisciú ón MRB agus sa deireadh cuirtear aiseolas éifeachtach ar fáil don mhic léinn a cuireadh ar aghaidh iad ina n-aistear foghlama. Sa chur i láthair seo rinneamar iniúchadh ar, An comhthéacs do MRB 2, Scileanna, Cur i láthair grafach. foghlaim na mic léinn roimh an MRB. Chuaigh foghlaim na scoláirí isteach san MRB. Scrúdamar na céimeanna a glacadh tar éis an MRB agus ar deireadh ag ullmhú do chruinniú rialta, sé sin an AFMA agus an rannpháirtíocht ann. Ba mhaith leis an bhfoireann Grafaice buíochas a ghabháil leat as a bheith rannpháirteach sa chur i láthair seo. haghaidh tuilleadh tacaíocht, tabhair cuairt, le do thoil, ar an rannóg Teicneolaíochta ar an suíomh gréasáin SSSM nó féadfaidh tú dul i dteagmháil le ball den fhoireann Grafaice. Is féidir ár sonraí teagmhála a fháil ar an gcuid ar bhfoireann ar fad ar an suíomh seo. Ár míle buíochas leat. Slán leat.